Déanadh sraith fógraí inniu maidir le todhchaí Údarás na Gaeltachta, faoi chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus faoi theorannachaí na Gaeltachta. Thug an tAire Stáit Gaeltachta Dinny McGinley le fios nach mbeidh aon toghcháin ann do bhord Údarás na Gaeltachta as seo amach agus go mbeidh an bord nua a cheapfar laghdaithe go mór ó thaobh líon na gcomhaltaí de. Dúirt an tAire go mbeadh nasc foirmeálta dhá chruthú idir an Údarás agus áisíneachtaí fiontraíochta eile ar nós an IDA agus Fiontraíocht Éireann. Tugadh le fios freisin gur ar bhonn teangeolaíoch seachas ar bhonn tíreolaíoch a leagfar amach teorannachaí na Gaeltachta. Leis an gcéad thuairisc ar fhógraí an lae inniu, seo í Áine Ní Bhreisleáin.
Má bhí imní ar chomhaltaí an Údaráis roimh fhógra na maidne ar an Fhál Carrach, ní raibh sin le feiceáil. Chuir preasócáid Aire na Gaeltachta deireadh le go leor ráflaí. Luaigh sé cinntí rialtais faoi chur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, ina measc, go mbeidh Údarás na Gaeltachta slán agus go mbeidh an ról fiontraíochta agus fostaíochta á choinneáil ann. Beidh Údarás na Gaeltachta agus áisíneachtaí fiontraíochta eile ag obair as lámh a chéile anois le infheistíocht a chruthú sa Ghaeltacht. Tá cinneadh glactha ag an rialtas, a dúirt an tAire, nach mbeidh toghcháin á reáchtáil níos mó le bord an Údaráis a roghnú. Beidh an bord sin laghdaithe go idir deich nó duisín ball, iad ar fad ainmnithe. Tá lúcháir ormsa mar Aire Stáit go dtig liom inse daoibhse, agus don phobal atá ag éisteacht, go mairfidh Údarás na Gaeltachta. Níor luaíodh aon bhuiséad reatha le hÚdarás na Gaeltachta inniu. Bhí éagsúlacht tuairimí ag baill Údaráis faoi fhógra an Aire Stáit. San áit go raibh éiginnteacht, tá cinnteacht anois ann mar gheall ar ról an Údaráis. An rud is tábhachtaí a luaigh an tAire ná status quo, go mbeidh ról fiontraíochta agus cumhachtaí ag an Údarás taobh istigh des na Gaeltachtaí. Caithfidh mé a rá go bhfuil muid go huile agus go hiomlán míshásta i dtaca leis sin. cumhacht a bheas bainte uaidh na daoine anois, sé sin, nach mbeidh deis ag pobal na Gaeltachta vóta a chaitheamh. Bhí comhoibriú i gcónaí idir Enterprise Ireland agus an tÚdarás. Deir sé gurb é an rud mór anois go mbeidh sé sin á chur ar bhonn foirmeálta. Anois, ní fheicim cén fáth a raibh gá é a chur ar bhonn foirmeálta nuair a bhí sé ag obair go breá mar a bhí sé. Bhí muidinne ag iarraidh le dhá bhliain, cinntiú go gcoinneofaí na cúraimí atá againn, agus dhearbhaigh an t-aire inniu go raibh muid ag coinneáil, mar a dúirt sé féin, an status quo. Is i bhfómhar na bliana seo chugainn a bheas bord úr an Údaráis le hainmniú, agus beidh cead post do phríomhfheidhmeannach úr a fhógairt go luath. Áine Ní Bhreisleáin, Nuacht TG4, i gContae Dhún na nGall.
Ainneoin tuairimíocht láidir le tamall go mbainfí cúraimí fiontraíochta den Údarás, dearbhaíodh i ráiteas an Aire Stáit Gaeltachta inniu go mairfidh an status quo, mar a tugadh air, maidir le feidhmeanna an Údaráis go ginearálta, feidhmeanna fiontraíochta san áireamh. Tugadh le fios, áfach, nach mbeidh na sonraí ar fáil go bhfoilseofar an Bille Gaeltachta.
Dúirt an tAire Stáit Gaeltachta Dinny McGinley inniu go n-éireoidh le hÚdarás na Gaeltachta a chuid feidhmeanna reachtúla a choinneáil agus go gcothófar comhoibriú idir an tÚdarás agus áisíneachtaí fiontraíochta eile ar mhaithe le hinfheistíocht sa Ghaeltacht. Sé an rud is suntasaí fá seo go bhfuil sé i gceist go mbeadh an comhoibriú fiontraíochta seo ar bhonn foirmeálta. Nuair a fiafraíodh den Aire McGinley cén céatadán nó an sciar den chumhacht fiontraíochta a bheadh fágtha ag an Údarás, I gcomparáid le leithéidí Enterprise Ireland agus an IDA, bhí an méid seo le rá aige. Síleann an rialtas gur chóir go mbeadh an comhoibriú sin ar bhonn foirmeálta agus go leanfar ar aghaidh agus go mbeidh siad ag cuidiú lena chéile agus níor mhaith liomsa go gcaillfí post ar bith insa Ghaeltacht mar gur mar go raibh rud neamhfhoirmeálta ansin agus gur thit sé idir an dá stól, beidh muid ag súil go mbeidh comhairle na n-eagraíochtaí seo eile ar fáil don Údarás. Ach níl na mionsonraí déanta go fóill ach tá sé sin á phlé i láthair na huaire, tá sé á phlé ag ardleibhéal agus ar ndóighe nuair a fhoilseofar an bille beidh muid níos cruinne go díreach cad é chomh foirmeálta agus a bheidh sé. Deirtear sa ráiteas fosta go ndéanfar foráil reachtúil lena threorú don Údarás a chuid acmhainní teoranta a dhíriú i dtreo earnálacha fiontraíochta ar leith agus comhoibriú le háisíneachtaí fiontraíochta eile, go háirid i gcás tograí suntasacha Gaeltachta a bhfuil poitéinseal ard acu. Ailbhe Ó Monacháin, Nuacht TG4 ar an Fhál Charrach i gContae Dhún na nGall.